Tá muid ag rúpáil linn ar an tríú seisiún inniu agus beidh muid, mar a luaigh muid an tseachtain seo caite agus na seachtainí roimhe sin, beidh an seisiún seo dhá thaifeadadh. So, crochfaidh mé na sleamhnáin agus cuirfidh muid dínn. Anois, cliceann muid. Súil agam anois go bhfeiceann sibh na sleamhnáin faoi seo. Beidh daoine beo dar isteach de réir a chéile. So, mar a luaigh mé cheana, beidh taifeadadh dhá dhéanamh ar na himeachtaí agus beidh fáil ar na taifeadtaí théis na seisiún. Beidh mé in ann cáipéis tagartha a chur agaibh tríd an gcóras chat ar ball beag. agus tá fáilte mhór roimh cheisteanna ginearálta go maith ach iad a chlárú ar Slido nó ar chat. Tiocfaidh muid chomh fada leis sin ar ball agus mar a dúirt Caitríona má bhíonn ceisteanna ag daoine i dtreo an deiridh míle fáilte rompu trí Ghlór na nGael ach an oiread. So mar a dhéanaim go hiondúil. tá chuile shórt anseo in ainm is a bheith chomh cothrom le dáta agus is féidir cothrom le dáta le seisiún an lae inniu. Ní aturnae mise agus is ceart dom a rá nach comhairle dlí neamhspleách é seo oraibhse nó ar bhur gcuid eagraíochtaí agus ní ghlacann mise ná Glór na nGael ná an Foras freagracht ná dliteanas ar bith pé bith cén tslí a dtarlaíonn sé sin i ngeall ar ábhar na ceardlanna nó ar earráid míchruinneas nó easnamh ar bith. Agus an méid sin ráite ropfaidh muid ar aghaidh. So, an tseachtain seo caite bhí muid ag breathnú ar an leagan amach a dhéantar ar obair bhoird, an timthriall bliantúil, cén chaoi a bhféadfaí tascanna a leagan amach de réir a chéile agus go córasúil agus go sistéamach. Cé na struchtúir atá ann le cuidiú le boird a gcuid oibre a dhéanamh, coistí agus fo-choistí, na téarmaí tagartha a bhaineanns dóibh agus cé chaoi a bhféadfaí, abair, na téarmaí tagartha sin cuid den ualach oibre an-mhór a bhaineanns le obair bhoird a láimhsiú, a láimhseáil agus a bhainistiú? Na rólanna. a bhíonns ar an ngnáthbhord, na sonraíochtaí poist, cathaoirleach, rúnaí, agus ansin ról an stiúrthóra féin, an t-ionduchtú ar cheart a dhéanamh ar bhaill nua de bhord, an oiliúint ar cheart a chur orthu, agus ansin a bheith pleanáil don aimsir amach romhainn agus athnuachan bhoird nó cúrsaí comharbachta, ní amháin ó thaobh stiúrthóirí ach ó thaobh na rólanna cinniúnacha mar rúnaí agus mar chathaoirleach chomh maith céanna. Agus mar a dúirt muid freisin an tseachtain seo caite, Bíonn sé fíordheacair ag ball stiúrtha ar bith cothromaíocht léargas a fháil idir súil siar a chaitheamh ar imeachtaí imeachtaí na heagraíochta agus pleanáil agus súil chun cinn nó breathnú chun cinn a dhéanamh maidir le cúrsaí físe agus straitéise agus tá seifteanna go leor ar fáil le cothromaíocht a chinntiú idir cruinnithe ach a bheith san airdeall go bhfuil an dúshlán sin ann i gcónaí, is cuma cén sórt eagraíocht agus is cuma cén sórt bord. So inniu, beidh muid ag breathnú ar chúrsaí maoirsithe inmheánaí agus bainistiú riosca agus is dóichí le achoimre an-ghairid a dhéanamh cén chaoi ar féidir cuntasacht a chinntiú in aon eagraíocht, eagraíocht neamhbhrabúsach go háithrid. Okay? So beidh mé. tosaí amach, is dóichí, le creatlacha rialaithe agus dearbhaithe, céard is brí dóibh sin, cén cúnamh a thugann siad don eagraíocht an maoirsiú inmheánach a dhéanamh, céard go díreach is brí le polasaithe airgeadais. Arís, bíonn scáth ar dhaoine roimh rud ar bith a bhaineas le cúrsaí airgeadais agus cuntasaíochta, go háirid mura bhfuil oiliúint acu san ábhar, ach san am céanna, le cúnamh Dé, feicfidh sibh. Ní mba ghá go mbeadh sé an-an-chasta ach go mbeadh ciall cheannaithe ag roinnt agus, thar rud ar bith eile, go mbeadh faoi bhun chuile polasaithe, go mbeadh siad i scríbhinn agus go leagfaí amach céard go díreach a dhéanann eagraíochtaí maidir le bainistiú na maoine agus an airgid atá ar fáil dhób. Céard iad córais airdill? agus scóráil ar riosca, beidh muid ag breathnú go mion orthu sin agus ansin i dtreo dheireadh an tseisiúin, éifeachtúlacht agus cén chaoi a ndéantar torthaí a thois, luach ar airgead, céard is brí leis agus cén chaoi a ndéantar é sin a thois chomh maith agus cén uair is gá saineolas seachtrach, fios a chur ar shaineolas seachtrach agus cén uair, céard iad na rudaí ar cheart a thabhairt san áireamh agus an saineolas á cheannacht isteach nó cinneadh á dhéanamh ag bord gan a bheith taobh le saineolas seachtrach fiú. Ceart go leor, so ó thaobh maidir le córas, forléargas ar chórais airgeadais, anois, cé a bheidh muid ag triail an.

Tá cleachtadh maith agaibh is dóichí ar fad ar céard is brí leis go praiticiúil, ach díreach níor mhiste, is dóichí, na bunphrionsabail a bhaineas le córas airgeadais ar bith, sé sin, go mba cheart go mbeadh buiséad bliantúil ag eagraíocht, go leagfaí amach cén teacht isteach a bheadh ag eagraíocht agus cén chaoi a gcaithfear é in imeacht dhá mhí dhéag, go ndéanfaí tuairisciú rialta ar. na torthaí in aghaidh an bhuiséid, sé sin má dhéantar tis nó má dhéantar scrúdú in aghaidh na míosa nó in aghaidh gach dara mí nó in aghaidh an ráithe ar na torthaí airgeadais, tá sé tábhachtach go mbeifí in ann iad sin a chur i gcomparáid leis an mbuiséad atá leagtha amach agus cé chomh mór agus atá siad ag teacht leis na leis an tuar nó leis an tsligean airgeadais atá déanta i leith na tréimhse atá i gceist. Cé chaoi a bhfuil fhios agaibh cén méid airgid tirim atá ar fáil daoibh? Cé chaoi a ndéantar é sin a sheiceáil? Cé chaoi a ndéantar é sin a chur in iúl don choiste stiúrtha nó don bhord? Cé na polasaithe atá ann? Sé sin, má déantar, má bhíonn siad ag láimhsiú airgid tirim de chineál ar bith, an bhfuil polasaithe ann maidir le cé chaoi a ndéantar é sin a chomhaireamh, cé chaoi a ndéantar é sin a stóráil ar chóir shábhála, cé chaoi, céard iad na socruithe baincéireachta atá ag airgead tirim, nó go deimhin aon teacht isteach. Sé sin, ba cheart go mbeadh leagan scríofa de céard a tharlaíonns in am ar bith maidir le. abair, teacht isteach nó go mór mór airgead tirim má tá sibh ag láimhsiú airgid tirim. Cén córas iniúchóireachta nó an bhfuil coiste iniúchóireachta ann an bhfuil téarmaí tagartha ag an gcoiste cé chomh minic agus a thagann siad le chéile agus cén cén cúnamh atá siad in ann a thabhairt don bhord stiúrtha maidir le gné na hiniúchóireachta den chóras airgeadais. Agus ansin is dóichí tá an obair sin ar fad ag dul i dtreo na tuarascála bliantúla, nó tuairisceán bliantúil más cuideachta i dtreo oifig, i dtreo na hoifige um chlárú cuideachtaí. So is dóichí, sin é is dóichí an forléargas ar chóras airgeadais ar bith. Is dóichí ina dhiaidh sin. Nuair atá muid ag breathnú ar an mbuiséad bliantúil go hiondúil breathnaíonn muid ar ioncam. Go leor leor eagraíochtaí san earnáil neamhbhrabúsach bíonn siad taobh le deontais, deontais ó ghníomhaireachtaí stáit nó go díreach ó ranna rialtais, agus is minic a tharraingíonn eagraíochtaí neamhbhrabúsacha ar sruthanna deontais éagsúla. Amantaí bíonn ioncam trádála i gceist, bíonn earraí le reic acu nó bíonn seirbhísí dhá ndíol acu agus saothraíonn siad ioncam ar an gcaoi sin. Agus amantaí, mar a luaigh mé cheana, bíonn airgead tirim i gceist má tá díolachán earraí nó rud ar bith, nó bailiúchán poiblí más chun cuspóir carthanachta atá i gceist. Agus arís tá sé fíorthábhachtach go mbeadh tuiscint an-soiléir agus cáipéisithe ann céard a tharlaíonn i gcás na sruthanna ioncaim seo ar fad. An caiteachas. Go hiondúil, san eagraíocht neamhbhrabúsach, sí an pháigh agus cúrsaí tuarastail an mhír chaiteachais is mó dá bhfuil ann. Bíonn go leor trácht freisin ar speansais nó costais, sé sin má tá go leor taistil i gceist, agus ansin cé tá i dteideal cur isteach ar speansais, cé tá i dteideal cur isteach ar chostais agus a leithéide. Má tá cárta ceannacháin. nó cárta creidmheasa i gcuimeacht ag an eagraíocht, cad iad na rialachaí agus na teorannachaí caiteachais a bhaineas leis sin, cé a dhéanann seiceáil a leithéide agus mar sin de. Chomh maith leis sin, chomh maith leis sin, bíonn. Go scéal bíonn tarlaíonn an chuid is mó de na gníomhaíochtaí baincéireachta ar líne anois so baineann tábhacht an-mhór le íocaíochtaí bainc agus riar an chuntais, sé sin cé aige nó cé acab, níos cirte a rá, a bhfuil na sonraí rochtana, a bhfuil na dindiúirí a bhaineanns le rochtain ar an gcuntas, go háirid go leictreonach, cé atá údaraithe chun íocaíochtaí a phróiseáil agus cé a dhéanann seiceáil nó. cé dhéanann an bhfuil feidhm osradhairc ag aon ghrúpa taobh istigh den eagraíocht maidir le riar an chuntais sin. B'fhéidir B'fhéidir go bhfuil sócmhainní i seilbh na cuideachta nó i seilbh na heagraíochta agus tá sé tábhachtach freisin go mbeadh clár sócmhainní ann agus go ndéanfaí uasdátú ar an gclár sin de réir mar a cheannaítear nó mar a chuirtear sócmhainní de láimh. So ó thaobh sin ó thaobh cúrsaí an bhuiséid bhliantúil de. Luaigh mé cúrsaí deontais ansin agus ó thaobh eagraíochtaí neamhbhrabúsacha, moltar go mbeadh comhad lárnach ann ina mbeadh sonraí gach deontais ar fáil, sé sin an maoinitheoir, cén cineál deontais é héin, an bhfuil conradh seirbhíse nó comhaontú leibhéal seirbhíse ag goil le deontas nó le sruth maoinithe ar leith, cén socrú baincéireachta sé sin, cé chaoi a n-íoctar isteach, cé chaoi a bhfaightear an deontas a gcaithfear fios a chur air, a gcaithfear tuairisceán a dhéanamh in aghaidh na ráithe le fios a chur ar an gcéad ghála eile den deontas, agus cé chaoi a ndéantar tuairisciú ar chaiteachas an deontais, sé sin, má tá, cuir i gcás, Roinn na Gaeltachta ag cur maoiniú díreach ar fáil don eagraíocht, cén córas tuairiscithe atá ann ar na torthaí atá luaite leis an gcaiteachas de réir hé bith cén conradh seirbhíse nó comhaontú leibhéal seirbhíse a bhíonn idir an maoinitheoir, an Roinn sa gcás seo, agus ansin an eagraíocht neamhbhrabúsach atá ag cur seirbhíse ar fáil ar son nó ar scáth na hinfheistíochta airgid phoiblí atá á dhéanamh san eagraíocht. Ó thaobh cúrsaí páí agus tuarastail, an bhfuil polasaí i scríbhinn ag an eagraíocht? Maidir le cé chaoi a n-íoctar páí, an íoctar é in aghaidh na míosa, an íoctar é in aghaidh na coicíse, an íoctar é in aghaidh na seachtaine, i riaráistí, cé a cheadaíonns, is dóichí, an párolla rialta, an bhfuil leithscaradh dualgais ann, sé sin, an bhfuil socruithe i réim, sa gcaoi is nach mbeidh tú ag cur isteach do chuid páí féin, an mbeidh an obair sin leagtha ar dhuine eicínt eile, an bhfuil taifead cruinn déanta ar socruithe páí agus tuarastail, sé sin, an bhfuil áireamh cruinn déanta ar an tuarastal atá ag daoine ó bhliain go bliain, an ndéantar é sin a sheiceáil, An bhfuil aon duine imithe ón bpárolla ar nár cheart a bheith ann? Má tá socruithe pá i gceist agus má tá sé sin ag brath ar líon na n-uaireantaí, cén seiceáil a dhéantar ar uaireantaí agus ansin ó thaobh cúrsaí acmhainní daonna, an bhfuil socrú conartha leis na fostaithe atá i gceist, sé sin, socrú cáipéisithe, píosa páipéar a leaganns amach na téarmaí agus coinníollacha oibre a théanns leis an iontráil párolla? Athruithe párolla agus cé chaoi a ndéantar iad. An bhfuil socrú nó an bhfuil freagracht nó saindualgas ar aon duine ar leith breathnú ar athruithe párolla? An gceadaítear athruithe párolla? An bhfuil ordlathas údaraithe ann ó thaobh? athruithe go mini-scéal párolla agus cé chaoi a ndéantar é sin. e An bhfuil socruithe cuí déanta maidir le asbhaintí reachtúla agus seachadadh tráthúil na n-asbhaintí, sé sin an bhfuil an Coimisiún, na Coimisinéirí Ioncaim, an bhfuil siad sin ag fáil a gcuid go rialta agus mar is ceart agus an bhfuil córas párolla i gceist agus an féidir bainistiú a dhéanamh agus bainistiú a dhéanamh ar an gcóras agus an féidir an bhfuil cumas tuairiscithe ag an gcóras sa gcaoi is gur féidir leis an leabharchoimeád nó leis an obair chuntasaíochta a bheith dá dhéanamh ar an mbealach is éifeachtaí agus is féidir. So níl ansin ach cuid de na ceisteanna a bhaineas le cúrsaí páí agus tuarastail. Ó thaobh speansais, ó thaobh na gcostas dhe, Arís, filleann muid ar an mbunchloch a bhaineann le chuile shórt a bhaineann le cúrsaí airgeadais agus sé sin an bhfuil polasaí cáipéisithe ann maidir le cúrsaí speansais nó costais? An bhfuil sé leagtha amach go soiléir cé atá i dteideal cur isteach ar chostais? An bhfuil fostaithe i gceist anseo? An bhfuil stiúrthóirí i gceist, stiúrthóirí nó baill den bhord stiúrtha i gceist? An mar a chéile an dá chóras? An a bhfuil an córas bunaithe ar admhálacha? An bhfuil foirmeacha éilimh ann? An bhfuil sé soiléir cé atá ag ceadú na bhfoirmeacha éilimh agus más tú an ceannasaí eagraíochtúil cé a dhéananns údarú ar do chuid costas féin? Cé chaoi a ndéantar íocaíochtaí a phróiseáil agus má tá admhálacha i gceist cén córas atá ann le go gcuirfí na hadmhálacha ar fáil is dóigh caithfear iad a choinneáil ar feadh seacht mbliana ar fhaitíos go ndéanfaí iniúchadh orthu. Ansin ó thaobh pholasaí ceannacháin, is minic, mar a luaigh mé cheana, ansin go mbíonn cárta creidmheasa in úsáid nó cárta ceannacháin agus, Cén córas nó cén polasaí atá ann maidir le teorannacha ceadaithe, sé sin, an féidir liomsa goil amach agus suas le cúig mhíle a chaitheamh nó an faoin mbord atá sé aon chaiteachas atá níos mó ná cúig mhíle a cheadú roimh ré? Cén uasteorainn atá leis an gcárta ceannacháin agus cé aige nó aici a bhfuil cártaí ceannacháin? Cé a dhéananns údarú ar na mór-íocaíochtaí? Cé chaoi a ndéantar deimhne nach bhfuiltear ag seachaint córais eile, sé sin go n-úsáidtear an córas ceannacháin nó an cárta ceannacháin ar mhaithe le cúrsaí taistil agus cothabhála agus ansin go n-úsáidtear an córas taistil agus cothabhála ag an am céanna? Cé a dhéananns osradharc ar sin nó cé a bhíonns ag breathnú ina dhiaidh sin? Luach ar airgead, sé sin an mbítear dá bhaint ó thaobh cúrsaí ceannacháin trí chéile. Má tá seirbhís nó má tá mór earra dhá cheannacht ag an eagraíocht, an mbítear ag lorg trí cinn de thairiscintí ar a laghad nó an bhfuil córas tairiscintí agus ceannacháin tugtha isteach ag an eagraíocht? Braitheann arís ar scála na n-oibríochtaí agus ar scála an chaiteachais, b'fhéidir go mbeadh polasaí níos mine ag teastáil uaidh eagraíochtaí seachas a chéile, ach is trí chóras tairiscintí is minice a chinntítear luach ar airgead. Só, an bhfuil córas cuí orduithe ceannacháin agus ansin an gcuirtear é sin le hais na sonrasc a thagann? Só, má tá ordú ceannacháin déanta le haghaidh, abair, €1,000, cé chaoi ndéantar cinnte nó cé chaoi ndéantar seiceáil air, go bhfuil an sonrasc atá ag teacht isteach dá réir agus ansin má tá, má tá athrú nó má tá difr, má tá, má tá, mara bhfuil na suimeanna ag teacht le chéile cé acu é, cén míniú atá ar sin. OK, so ó thaobh, ó thaobh polasaí ceannacháin, arís tá sé seo, níor mhór don pholasaí a bheith comhréireach, is é sin go bhfuil sé i gcomhréir leis an scála oibríochtaí agus leis an méid, nó leis an gcineál saghas tois eagraíochtúil atá ag eagraíocht faoi scéal. Mar a luaigh mé cheana faoi na cártaí ceannacháin ansin, polasaí go ndéantar cártaí a eisiúint cé leis nó léithe. Cén uair a ndéantar cealú orthub? Sé sin, má éiríonn tú as, an gcuirtear fios ar an gcárta ceannacháin atá i do sheilbh, na teorainneacha caiteachais mar atá luaite cheana, an t-imréiteach agus seiceáil go bhfuil leithscaradh dualgais ansin. sé sin nach tú atá i mbun seiceála ort féin agus go ndéantar imréiteach seachtrach ó do rannóg féin, b'fhéidir, ar an gcaiteachas a dhéantar ar an gcárta agus an buiséad atá leagtha amach lena aghaidh. Agus ansin géilliúlacht do pholasaithe eile, sé sin nach mbíonn sé, nach mbíonn daoine ag treabhadh agus ag tiomáint ag an am céanna ar an gcárta ceannacháin agus ansin ar an gcóras TNS nó ar an gcóras expenses ag an am céanna. Arís, níl anseo ach cuid de na ceisteanna is coitianta a thaganns anuas maidir le húsáid cártaí ceannacháin i dtéarmaí polasaí airgeadais trí chéile. So ó thaobh an cuntas bainc atá ag an eagraíocht nó go deimhin féin níos minicí ná a mhalairt na cuntais bhainc a bhíonns ag eagraíochtaí, an bhfuil nósanna imeachta leagtha amach i scríbhinn maidir le. maidir le úsáid na gcuntas, cé le haghaidh cuntas seachas a chéile, an bhfuil socruithe cuí cibearshlándála déanta, sé sin go bhfuil na dindiúirí rochtana mar gheall go bhfuil bunáite mór, bunáite mór na ngraithí airgeadais anois ar líne, an ndéantar, an ndéantar teorannú ar na sonraí luachmhara sin agus an ndéantar iad a athrú go cuí agus go rialta faoi réir pé ar bith cén polasaí cibearshlándála atá ag an eagraíocht? Cé aige a bhfuil údarás acub ar rochtain na gcuntas agus cé hiad na sínitheoirí a bhaineanns leis an gcuntas nó le híocaíochtaí? An ndéantar imréiteach míosúil ar imeachtaí na gcuntas bainc? a mbítear ag scrúdú, cuir i gcás, na dochair dhíreacha, go bhfuil siad fós ag teastáil agus go bhfuil siad ag dul i dtreo na soláthraithe cearta. Ó thaobh riar iasachtaí an ndéantar, okay, tá ceist isteach anseo faoi cúrsaí cárta. Nuair a bhíonns dhá shíniú de dhíth, níl cuntas gnó againn, níl an banc sásta cárta creidmheasa nó aon sórt cárta a thabhairt. An bhfuil Slí thimpeall ar sin mar tá sé deacair rud a íoc gan cárta na laethanta seo. OK, sin. Go raibh maith agat as an gceist sin. Sin ceist rud éigin beag sonrach nach bhfuil freagra agam air ar an bpointe ach fág liom go fóill é agus fillfimid b'fhéidir ar cheisteanna ar ball beag ach eh, Féadfaidh sibh ceisteanna a chur thríd an gcóras chat, ní miste liom, ach just críochnóidh mé amach b'fhéidir an mhír seo agus ansin breathnóidh muid siar orthu. So An t-imréiteach míosúil a dhéantar ansin ar chuntas bainc, na dochair díreacha, na hiasachtaí go bhfuil iasacht nach ndéantar, nach leantar de íocaíochtaí iasachta eh, nuair atá an iasacht eh, íoctha ar ais, mar shampla. Sin fadhb choitianta a tharlaíonn 's go mór mór eh, nuair is iasacht bheag a bhíonns i gceist eh, ach go gcoinnítear agus suimeannaí beaga ag goil amach go mb'fhéidir eh, go bhfuil ró-íocaíocht déanta ar iasachtaí in amantaí mara ndéantar seiceáil orthu. Em, airgead tirim, em, nuair atá, nuair a bhíonns airgead tirim i gceist bíonn leibhéal eile faireacháin ar fad eh, ag teastáil. is é sin cé chaoi a ndéantar airgead a chomhaireamh, cé chaoi a ndéantar airgead a lóisteáil agus ansin cé chaoi a dtagann an t-airgead tirim isteach, an dtagann sé isteach thríd an bposta, cé a bhailíonn an posta, an bhfágtar clúdaigh litreach gan oscailt ar feadh cén t-achar. Na ceisteanna sin ar fad, tá muid ag caint ar leibhéal ard faireacháin ach Má tá go bhfuil go leor leor rudaí bailithe i dtreo íocaíochtaí ar líne de bharr na paindéime. Tá airgead tirim ag imeacht as de réir a chéile ach san am céanna bíonn sé fós i gceist. OK so so is dóigh nuair a bhreathnaíonn tú ar na hábhair sin ar fad as do féin, ó thaobh cúrsaí airgeadais agus níl ansin, mar a thuigeann sibh go maith, níl ansin ach barr an bhaile. Tugann sé barúil dhúinn céard is brí le maoirsiú. So, díreach le súil siar agus le sórt forléargas a thabhairt ar na nithe éagsúla agus féachaint le n-iad a tharraingt le chéile. So, an bhfuil nósannaí imeachta airgeadais ag an eagraíocht agus an bhfuil fáil orthu i scríbhinn? An bhfuil rólannaí airgeadais na heagraíochta soiléir agus an bhfuil cur síos orthu i scríbhinn, sé sin, an bhfuil fhios ag gach duine cén fhreagracht atá orthu go sonrach maidir le cúrsaí airgeadais? An bhfuil leithscaradh cuí déanta ar na dualgais? Arís, thar a bheith, thar a bheith tábhachtach. a ndéantar seiceáil chuí ar choinníollacha deontais, sé sin, má fhaigheann tú airgead nó sruth maoinithe ar son gníomhaíochta áithrid, an ndéantar cinnte go ndéantar seachadadh ar an ngníomhaíocht sin agus tuairisciú cuí air. Tarlaíonn sé seo go han-mhinic san earnáil neamhbhrabúsach go mbíonn deacrachtaí leis an gceann sin agus. Is maith alt go ndéanann an Bord faillí san obair sin a tharlaíonn na deacrachtaí agus is dóichí is ceann mór é. Cé chaoi a ndéantar cé chaoi a ndéantar imréiteach ar chuntais na heagraíochta, sé sin cén mhinicíocht a ndéantar é sin ag agus ansin cén toradh a bhíonns air agus cé chaoi a gcuirtear in iúl don Bhord é. An bhfuil ardlathas ceadaithe airgeadais i réim san eagraíocht agus an bhfuil cur síos air i scríbhinn, sé sin, cé a dhéananns údarú ar cén rud, cá bhfuil na teorannachaí caiteachais, an bhfuil ceisteannaí ann atá forchoimeádta ag leibhéal boird, sé sin, caiteachas a bheith as cinn, abair, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 15,000 ag brath ar scála na heagraíochta a ndéantar an cinneadh ag leibhéal boird agus ansin a gcuirtear i bhfeidhm ansin é agus ansin an caiteachas a dhéantar faoi bhun leibhéal an bhoird, cé chaoi a mbíonn fhios ag an mbord go bhfuil na treoracha airgeadais atá curtha i scríbhinn, cé chaoi a gcinntíonn an bord nó cé chaoi a mbíonn fhios ag an mbord go bhfuil na treoracha sin dhá leanacht, OK. So beimid ag caint ar phróisis dhearbhaithe anseo ar ball beag. a gcuirtear cuntais bhainistíochta ar fáil don bhord go tráthúil. So má tá an bord stiúrtha ag tíocht le chéile in aghaidh na míosa, abair, a bhfaigheann siad léargas míosúil ar staid airgeadais na cuideachta, a bhfaigheann siad cuntais bhainistíochta, a bhfaigheann siad léargas ar cén t-airgead tirim atá i gcuntas na cuideachta. An ndéantar iniúchadh bliantúil ar na cuntais agus an ndéantar tuairisceán a sheoladh go tráthúil ag an Oifig um Chlárú Cuideachtaí más cuí sin. Ok? So sin sórt, cineál, léargas ginearálta ar céard is brí le maoirsiú inmheánach. Ok? Agus is feidhm mhór de chuid an bhoird stiúrtha é, feidhm mhion, bhí muid ag breathnú go dtí seo ar, is dóichí, na na móraidhmní atá ag Bord ó thaobh cúrsaí físe, misean, straitéise, ó thaobh eagrú oibríoch, oibriúcháin nó reachtáil an Bhoird go bliantúil agus céard iad na ceisteanna ar ghá don Bhord a bheith san airdeall orthu. Ach seo ceann mór acu agus ba cheart go mbeadh sé mar mar ábhar plé ag an mBord ag bunáite na gcruinnithe mura mbeidh sé ag ag gach cruinniú. Eh ok, so tá tá ceist cúpla ceist eh tacaithe isteach ar ar chat ó shin. Em sea, is cosúil gur go bhfuil deacracht eh ag eagracht go leor eagraíochtaí neamhbhrabúis is dóichí maidir le polasaithe na mbancanna ó thaobh eh cártaí creidmheasa agus cártaí ceannacháin, ní bhíonn gach banc sásta a leithéid de a chur ar fáil. Em is dóichí agus ansin céard is brí le leithscaradh? agus is dóichí, séard is brí le leithscaradh ná roinnt nó leithroinnt, sé sin go ndéantar dualgais airgeadais a leagan amach go soiléir sa gcaoi is nach bhfuil tusa ag údarú do chuid páí féin, nach bhfuil tusa ag údarú do chuid speansais féin ach go bhfuil an dualgas sin go soiléir san ordlathas ceadúcháin nó san ordlathas údaraithe ar dhuine eicínt a bhfuil níos mó údarás ná tú. So, cur i gcás, más tú ceannasaí na heagraíochta thú agus tá tú ag cur isteach ar agus is tú a dhéananns, b'fhéidir, maoirsiú agus údarú ar speansais nó ar chostais na foirne, Maidir le do éileamh ar chostais féin, is dóichí go mbeifeá ag goil chomh fada le ball den bhord nó den chathaoirleach nó den rúnaí an bhoird le d'éileamh féin agus go ndéanfar próiseáil air ag an leibhéal sin agus is dóichí sin sompla réasúnta simplí de céard is brí le leithscaradh. Ok. Ach i dtéarmaí airgeadais, ciallaíonn leithscaradh freisin. An té a bhíonn ag comhaireamh an airgid comhaireamh an airgid más airgead tirim atá i gceist go hiondúil cuireann siadsan an comhaireamh sin ar fáil agus ansin déanann duine eicínt eile lóisteáil air. So arís ar ais tá sé tá sé tá na córais seo tagtha chun cinn mar gheall ar ar thaithí na mblianta mar gheall ar lúbanna ar lár a bhí i gcórais agus mar gheall is dóichí ar nádúr daonna é agus dá mhéid den leithscaradh a bhíonns ann is mó an chosaint atá ag gach duine atá ag plé le airgead, go mór mór airgead tirim. Ok? So sin an, sin an, an, an, an sainmhíniú b'fhéidir is simplí atá ar, ar leithscaradh. So ó thaobh dearbhú, tá bord ar bith um nó coiste stiúrtha ar bith. um Ní féidir leob. Tá an leibhéal oibre atá ag teastáil le sin a dhéanamh, mar a thuigeann sibhse go maith, tá sé mion agus tá ualach i gceist leis agus tá scileanna áirid ag teastáil. Anois, nuair atá cleachtadh ar na scileanna sin, um níl sé an-chasta ach arís le córas a thabhairt isteach is a leabú isteach go minic tugann sé sin scaithe agus tugann sé oiliúint agus tugann sé ruidín beag saineolais ag an tús agus tugann sé athbhreithniú, bíonn athbhreithniú i gceist ansin go rialta nó moltar sin a dhéanamh. Ach bíonn, más stiúrthóir ar bhord tú, ní féidir leatsa a bheith, is dóichí, gofa san obair sin go mion ó lá go lá. Fágtar cuid mhaith den obair sin, b'fhéidir, ag fochoiste de chuid an bhoird, nó meascán de fhochoiste agus, b'fhéidir, cuid den fheidhmeannas nó na fostaithe lánaimseartha atá ag an eagraíocht. Ach bíonn an bord ag cuartú dearbhú nó, go minic, dearbhaithe. Agus is fearr é seo a shamhlú i dtéarmaí cineál creatlach dearbhaithe, sé sin, sé do sprioc le dearbhú ar bhealach ná ráiteas dearfach muiníne bunaithe ar scrúdú a bheith déanta ar shonraí. So, má tá, má chuartaíonn an bord dearbhú ar bhainisteoir eagraíochta go bhfuil dóthain airgid sa mbanc, Téann an bainisteoir chomh fada leis na cuntais, déantar imréiteach agus réitítear imréiteach agus ansin cuirtear ráiteas i dtreo an bhoird maidir le, b'fhéidir, staid airgeadais, tirim, na cuideachta ar a leithéid seo de dháta. Agus ansin is féidir é sin a sheiceáil ceart go leor, d'fhéadfadh stiúrthóir stiúrthóir nó roinnt stiúrthóirí é sin a sheiceáil ach ar bhealach is é atá tábhachtach ná an próiseas dearbhaithe féin. agus go bhfuil, nach bhfuil an bord ag déanamh cinntí bunaithe, tá siad ag iarraidh bheith ag déanamh cinntí bunaithe ar an eolas is fearr dá bhfuil ar fáil agus ar shonraí an oiread agus ar fhaisnéis oiread agus is féidir sin seachas a bheith ag déanamh cinntí nach bhfuil bunaithe ar ar ar fhaisnéis nó ar shonraí nó ar ábhar neamhscrúdaithe. Ba cheart go mbeadh aon phróiseas dearbhaithe. oibiachtúil, éifeachtach agus comhréireach, is é sin, i bhfianaise scála na heagraíochta atá i gceist, níor cheart go mbeadh sé iomarcach ach ba cheart go mbeadh sé sách láidir mar sin féin le freastal ar an riachtanas eagraíochtúil. Chuige sin, bíonn tábhacht an-mhór ansin le hobair iniúchóireachta agus osradhairc, is é sin, is. Nuair a chuirtear fios ar iniúchóir, tá iniúchóir in ann theacht isteach agus arís bunaithe ar an bpolasaí rialaithe inmheánaigh déantar scrúdú oibiachtúil neamhspleách ar na cuntais agus ansin tugann sé sin dearbhú áirid don bhord go bhfuil gach rud in ord is in eagar. Nó go minic bíonn coiste nó fo-choiste iniúchóireachta a bhíonns ag plé go mion leis an bpróiseas iniúchta, sé sin, is iondúil go mbíonn plé idir an fochoiste iniúchóireachta agus an t-iniúchóir féin maidir le torthaí maidir le torthaí an iniúchta, leagann an fochoiste iniúchóireachta téarmaí tagartha na hoibre sin amach agus ansin má tá an fochoiste iniúchóireachta ag déanamh a gcuid oibre mar is ceart, déanann siad meastóireacht ar obair an iniúchóra bunaithe ar hé bí cén saineolas atá ar fáil ar an gcoiste, ar an bhfochoiste iniúchóireachta féin. Aon duine agaibh a bhfuil aon bhaint agaibh le gluaiseacht na gcomhar creidmheasa beidh sibh eolach, beidh sibh. Beidh eolas agaibh ar choistí osradhairc, córas atá go coitianta agus go tréan sna comhair chreidmheasa, sé sin, coiste osradhairc, go díreach is séard a dhéanann siad ná cinntíonn siad go bhfuil coistí eile ag déanamh a gcuid oibre agus go bhfuil na próisis ar fad comhlíonta mar is ceart. So arís, Is gné eile de obair dhearbhaithe é sin. Is gné an-tábhachtach é ach níor cheart a bheith ag brath ar an iniúchóir chun fadhbanna a aithint. Is ceart don bhord a bheith réghníomhach agus próisis eile a bheith acu a chuideos leo dearbhú a chur ar fáil dóibh féin go bhfuil gach rud á reáchtáil mar is ceart. Ó thaobh dearbhú, Is é an buntáiste a bhaineas le dearbhú ná cuidíonn sé freisin le dearbhú a thabhairt don bhord maidir le héifeachtúlacht eagraíochtúil nó má tá scéim ar leith ag an mbord go ndéanfaí scrúdú a dhéanamh air agus ansin dearbhú a thabhairt don bhord bhuel tá an scéim seo ag oibriú i gceart nó tá an togra seo nó an tionscadal seo so níor ghá go mbeadh cibé cén próiseas dearbhaithe dírithe ar gach imeacht reáchtála ach b'fhéidir ar roinnt, ar bhonn téamúil agus in imeacht roinnt blianta go roghnófaí scéimeanna seachas a chéile le ó thaobh cúrsaí dearbhaithe lena chinntiú go bhfuil siad oiriúnach dá bhfeidhm agus go bhfuil siad ag feidhmiú mar is ceart. So, sé atá i gceist le creatlach dearbhaithe mar sin ná, cur síos ar na próisis ar fad a mbítear á n-úsáid chun dearbhú a chur ar fáil don bhord go bhfuil rialú inmheánach ag tarlú agus go bhfuil smacht ar nó maoirsiú ar siúl ag an leibhéal cuí agus ag leibhéal comhréireach ar imeachtaí reáchtála na heagraíochta.

Creatlach Dearbhaithe, Is ionann creatlach dearbhaithe agus córas airdill. Agus sé atá i gceist arís le creatlach ná na cáipéisí seo ar fad, más maith leat, na cuntais nó na taifid a bhaineanns leo, na polasaithe, na polasaithe scríofa a bhaineanns le nósanna imeachta airgeadais, an bealach a ndéantar maoin a chosaint san eagraíocht, na bearta ar fad atá i bhfeidhm maidir le calaois a chosc, an leithscaradh dualgas nó an dualgais a bheith scartha agus é sin a bheith leagtha amach, is ionann iad sin ar fad agus an córas rialaithe atá nó an córas maoirsithe inmheánaigh atá ag eagraíocht ar bith. Ok, so na rudaí sin ar fad, is é atá ann, sin é an creatlach dearbhaithe, sin é an córas airdill agus ansin tugann sé sin ar aghaidh ag cúrsaí riosca agus bainistithe bainistithe riosca maith. So is éard is brí le riosca ná eachtra gan choinne a thiocfas idir an bord agus cuspóirí an bhoird. So tuigeann muid ar fad Priacal atá ann, rud eicínt atá in ann teacht idir eagraíocht agus an aidhm atá ag an eagraíocht. Agus d'fhéadfá é seo a shainmhíniú i dtéarmaí airgeadais ach Tá catagóirí eile riosca ann agus is fiú a bheith san airdeall orthub ar fad. Is é atá i gceist le polasaí riosca ná an chaoi a ndéanann eagraíocht ar bith measúnú ar na rioscaí atá amach roimh an eagraíocht féin. Agus déantar rioscaí cineáil a shainaithint, déantar meastóireacht orthu agus déantar bainistiú orthu. Tá an sórt próiseas sin leagtha amach againn go maith faoi seo. Ach tá sé dháiríre, bítear ag caint ar ghoile riosca nó risk appetite agus ní mór do chuile eagraíocht fios a bheith acub cén sórt goile riosca atá acu, cén sórt leagan amach atá acu i dtéarmaí riosca, an bhfuil siad sásta goil sa bhfiontar, an bhfuil siad ag goil a bheith an-choimeádach agus an-chúramach faoi nithe áirid, mar gheall ar thaithí na blianta a chuaigh thart agus Is ag leibhéal an bhoird a dhéantar an plé sin agus níor ghá go mbeadh an polasaí riosca an-fhada ach is ceart go leagfaí amach na bunphrionsabail atá ag atá ag eagraíocht neamhbhrabúsach go háirid maidir le cén cur chuige a bheas acu ag aithint, ag meastóireacht agus ag bainistiú rioscaí. Déantar na rioscaí atá roimh eagraíocht a chlárú ar chlár riosca agus déantar taifead de rátáil agus maolú orthub maolú, sé sin céard a dhéanann tú le theacht roimhe, agus ansin an mhinicíocht faireacháin, sé sin má tá riosca mór agus ansin roinnt rioscaí beaga, an ndéanann tú an leibhéal céanna faireacháin ar an riosca mór agus a dhéanann tú ar na rioscaí beaga. An ndéanann tú athbhreithniú rialta nó athbhreithniú tréimhsiúil nó athbhreithniú rialta? bliantúil ar pé bith cén riosca atá i gceist. So sin is dóigh an cineál creatlach polasaí nó an creatlach cineál teoiriciúil a bhaineas leis sin. Na catagóirí riosca arís, tá bealaí eile b'fhéidir le cuid acub seo a chuimsiú ach is iad na príomh-rioscaí a aithnítear ná rioscaí straitéiseach nó rialachais, rioscaí géilliúlachta nó comhlíonta, rioscaí reachtála nó oibríochta, rioscaí airgeadais agus ansin rioscaí earnálacha. Agus, ar ndóigh, tuigeann muid ar fad, bíonn rioscaí ann, gan amhras, is cuid den saol iad, ach is fearr go mbeadh muid ag aithint céard iad na rioscaí a d'fhéadfadh cur as dúinn seachas a bheith á seachaint agus gan a bheith á bplé agus gan a bheith ag iarraidh a bheith ag tíocht roimh an gcuid is measa acu. Is iondúil ar an gclár riosca, agus feicimid sampla beag ar ball, go ndéantar na catagóirí, déantar rioscaí a áireamh de réir catagóirí. Déantar scóráil orthu, OK? Agus go hiondúil, úsáidtear córas faoina ndéanfar dóchúlacht, sé sin cé chomh dóide is atá sé go dtarlóidh rud eicínt, agus úsáidtear scála. So, déantar scóráil air. so, ón haon go dtí an cúig, tá an cló rud beag beag air seo. D'fhéadfadh an riosca, so, uimhir a haon, d'fhéadfadh an riosca teacht chun cinn go hannamh nó tá seans ann nach dtiocfaidh sé cinn, nach dtiocfaidh sé chun cinn ariamh nó go brách. Ansin, sin é cineál ag leibhéal íseal, leibhéal íseal dóchúlacht, nó leibhéal ard dóchúlacht, tá an riosca dosheachanta nó tá an riosca ag tarlú cheana féin. OK. So, 1 go dtí an 5, ansin, an tionchar nó an impact a bheadh ag riosca, ón 1 go dtí an 5, gan aon tionchar suntasach, nó ansin go mbeadh tionchar an-díobhálach ann. OK. So, arís, ón 1 go dtí 5. Agus ansin, rialaithe, nó is dóichí an an méid atá tú a dhéanamh chun an riosca nó an chontúirt a mhaolú. Céard tá i bhfeidhm san eagraíocht cheana féin? So tá na rialaithe an-éifeachtach go dtí uimhir a trí. Níl aon rialú i bhfeidhm nó níl na rialaithe éifeachtach ar bhealach ar bith. So séard a dhéantar ansin ná tugtar an scór ó thaobh dóchúlacht, ó thaobh tionchar agus rialaithe agus méadaítear de réir a chéile iad. Okay? So gheofá tú scór ansin. Okay? So. Seo sampla go is dóichí clár rioscaí agus eagraíocht anaithnid atá anseo agus anseo is mar sort cineál agus beidh mé ag scaipeadh teimpléad leis seo atá atá cruthaithe ag an Rialálaí Carthanas, teimpléad maith, teimpléad caighdeánach agus tá sé seo bunaithe air. So. déantar an riosca a chlárú, déantar cur síos ar an riosca atá ann so cuir i gcás dá mbeadh mí-éifeacht bhoird i gceist, sé sin go bhfuil bord stiúrthóirí ann agus nach bhfuil aon bheirt acu ag baint lena chéile nó go mbíonn sé ina rugstaí ag chuile chruinniú boird. Cén cur síos ansin ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ann mara dtugtar aghaidh ar an riosca, sé sin easpa airde ar mhórchuspóir na heagraíochta so Más é mórchuspóir na heagraíochta atá ann, cuir i gcás, an Ghaeilge a chur chun cinn i gceantar ar leith agus mura bhfuil na stiúrthóirí in ann teacht ar shocrú faoi rud ar bith, beag seans go gcuirfí an clár an go gcuirfí an clár gníomh i bhfeidhm agus go mbainfí amach cuspóir na heagraíochta. Sa gcás seo. Cé atá freagrach as an riosca a bhainistiú? Ó tharla go mbaineann sé leis an leibhéal boird agus go mbaineann sé le iompar na stiúrthóirí, tá dualgas curtha ar an gcathaoirleach bainistiú a dhéanamh ar an gceann seo. Cén beart atá á dhéanamh chun an riosca a mhaolú? Bhuel, tá an cathaoirleach ag fiosrú Cén sórt idirghabháil atá sé in ann a dhéanamh ó thaobh cúrsaí traenála nó feabhas a chur ar dhinimicí boird nó an bhféadfaí na caidrimh atá idir na stiúrthóirí a fheabhsú trí ghníomhaíocht sheachtrach eicínt a eagrú ar láthair eile díreach ar mhaithe le cúrsaí cumarsáide a ghlanadh? Minicíocht an fhaireacháin, mar gheall gur ceist chomh mór é agus gur ceist chomh tábhachtach é, tá faireachán leanúnach ó. ag cruinniú ag chuile chruinniú boird dhá dhéanamh ar an gceann seo. So arís na scórannaí agus seo sampla den chaoi a n-oibríonn córas scórála. So dóchúlacht, tá sé seo tarlaithe cheana féin tá sé thar a bheith tromchúiseach so tá sé ag leibhéal a cúig tá sé ag scór uimhir a cúig. Tá tionchar an-mhór aige ar rudaí. sé sin, mara bhfuil siad in ann theacht ar shocrú faoi cén lá atá ann, beag seans go bhfuil siad in ann an clár gníomh a chur i bhfeidhm. So tá tionchar aige, drochthionchar aige ar imeachtaí reachtála na heagraíochta. So tá an tionchar ag leibhéal a cúig. Agus ansin níl na rialaithe a bhí i bhfeidhm go dtí seo, ag déanamh rud ar bith ar mhaithe leis an scéal a chur ina cheart so tá sé ag leibhéal a trí so nuair a mhéadaíonn tú cúig faoi chúig agus faoi thrí sin seachtó cúig ok now riosca eile cuir i gcás riosca airgeadais. loiceadh ar choinníollachaí deontais, cuir i gcás, má tá airgead faighte ó, abair, díreach mar shampla, Údarás na Gaeltachta le seirbhís eicínt a chur ar fáil, ach mar gheall, is dóichí go bhfuil roinnt sruthannaí maoinithe ag an eagraíocht. agus mar gheall b'fhéidir ar chiorrú acmhainní agus mar gheall ar imeachtaí cúrsaí foirne agus gur imigh an té a bhí ag plé le seirbhís an tseirbhís an tseirbhís seo atá á maoiniú ag ag an Údarás go mb'fhéidir nach bhfuil tosaíocht á fáil nó tosaíocht á tabhairt don tseirbhís sin agus go mb'fhéidir go bhfuil cuid den tseirbhís sin fiú ligthe i léig abair gur tharla sé sin so is loiceadh ar choinníoll deontais é. so d'fhéadfadh seachadadh seirbhíse a bheith i mbaol. Tá bainistiú an riosca seo curtha ar an gceannasaí mar tá nó ar an mbainisteoir ginearálta atá ag an eagraíocht mar siadsan atá níos gaire don obair seo seachas aon duine ar an mbord. Tá ailíniú cuspóirí idir seirbhísí seachadta le cur i gcrích ag an gceannasaí agus ag foireann na heagraíochta. Tá athbhreithniú ráithiúil dhá dhéanamh mar measann an Bord, b'fhéidir, sa gcás seo go bhfuil cúrsaí faoi smacht agus sé an sórt scóráil atá déanta acu ná dó, ceathair agus dó agus ansin nuair a mhéadaítear iad sin tá tú ag teacht amach le sé déag. Now, má bhreathnaíonn tú ansin ar. na huimhreacha 75 agus 16, arís, níl anseo ach somplaí táscacha, somplaí díreach ar mhaithe le léiriú cén chaoi a n-oibríonn córas scórála. So, tá, tá, tá dath buí ar 16 agus tá dath dearg ar 75. So, tiocfaidh muid ar ais ag an sleamhnán anseo anois agus feicfidh muid go bhfuil rud ann a dtugtar córas soilse tráchta freisin ann. So, Má tá leibhéal ard riosca ag baint le gníomhaíocht, bíonn scór riosca os cionn 25 ag baint leis agus bíonn gníomh nó freagairt ag an mbord le haghaidh rioscaí ag leibhéil éagsúla agus bíonn sé sin bíonn sé sin oibrithe amach sa bpolasaí riosca. So bíonn, déantar iniúchadh ag riosca ag ardleibhéal ag gach cruinniú den bhord. Sin é an cinneadh atá déanta sa gcás seo. Leibhéal meánach, athbhreithniú ráithiúil ag leibhéal boird. OK? So, fós aithnítear go bhfuil tábhacht ag baint leis seo ach ní gá iniúchadh a dhéanamh air ag gach cruinniú boird. Agus ansin íseal, má tá sé faoi bhun 12 nó sa gcatagóir uaine, go bhfuiltear ag brath go bhfuil an bord ag brath ar fhaireachán leanúnach bainistíochta agus aon tuairisciú ar ábhar imní ag an leibhéal sin, seachas bheith ag iniúchadh an riosca sin ag cruinnithe boird go bliant, gabh mo leithscéal, go míosúil nó go ráithiúil fiú. OK, so ó thaobh cúrsaí scórála, agus córais agus polasaí. Bíonn an polasaí ann, faoin bpolasaí cuirtear an clár riosca i dtoll a chéile agus déantar an clár riosca a chur i dtoll a chéile bunaithe ar bunaithe ar ar scóráil ar dhóchúlacht, ar tionchar agus ansin ar an mbeart atá i réim nó an mbeart rialála rialaithe atá i réim le tíocht roimh an le tíocht roimh an riosca. So. Don chuid is mó, nuair atá muid ag breathú ar rioscaí, tá cheithre chineál mhór rogha gnímh ann. Sé sin, tá tú in ann, agus tá siad seo bunaithe ar, is dóichí, cheithre phrionsabal, treat, tolerate, transfer and terminate, nó déileáil leis an riosca, Sé sin, cuireann tú beart rialaithe i réim le theacht roimhe. Cuireann tú suas leis, sé sin, aithníonn tú go bhfuil riosca ann agus nach bhfuil an dara rogha ach cur suas leis, ach a bheith faire go géar air agus ansin a bheith réidh le gníomhú ag leibhéal níos airde má fheictear dhaoibh go bhfuil gá leis sin an riosca a aistriú. sé sin, d'fhéadfadh eagraíocht socrú a dhéanamh, bhuel, tá muid ag fáil maoiniú ar mhaithe le seirbhís a chur ar fáil sa réimse seo ach tá muid in aimhreas an bhfuil ar acmhainn na heagraíochta é seo a dhéanamh agus b'fhéidir go bhféadfadh sibh an riosca sin a tharmligean agus b'fhéidir a chur amach ar conradh, cuir i gcás, OK. D'fhéadfadh sibh socrú, má tá gníomhaíocht ar leith ag tarraingt an iomarca riosca, deireadh a chur leis. Bhí mé ag éisteacht le fear a bhí faoi agallamh ansin ag an deireadh seachtaine seo caite. Bhí comhlacht mór slándála aige agus mhínigh sé gur éirigh an comhlacht as a bheith ag cur gardaí faire ar fáil ag clubannaí oíche mar gheall go raibh na rioscaí a bhain leis i bhfad Bhí siad iomarcach ar fad le hais an méid teacht isteach a bhí leis, théis go raibh teacht isteach ag teacht isteach go rialta ón ngníomhaíocht sin. Shocraigh siad go raibh na rioscaí rómhór, go raibh contúirt ann do na hoibrithe agus go raibh an rud ar fad, go raibh ró-riosca ag baint leis agus sé an cinneadh a rinneadar ná deireadh a chur leis sin. So, go hiondúil, sin iad na roghannaí gnímh a bhíonns ann, déileáil leis, cur suas leis, an riosca a aistriú nó deireadh a chur leis. OK? So sin, sin is dóichí agus ansin an clár rioscaí, sin, sin iad, sin é an sórt leagan amach nó an imlíne a bhíonns ann maidir le bainistiú riosca go mór mór le blianta beaga anuas. So. Is iad na rioscaí coitianta a bhíonns san earnáil neamhbhrabúsach, go mór mór, is dóichí, tá, ó thosaigh muid ar fad ag déanamh i bhfad níos mó oibre sa mbaile, tá géarú déanta ar chúrsaí cibearshlándála, chonaic muid cé chomh mór agus a bhí an Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i ngreim ag an ionsaí a rinneadh orthu, ach baineann sé sin le eagraíochtaí ar chuile chineál scála chomh maith. Tá, bíonn baol calaoise go mór i gceist, is cuma cén saghas eagraíochta thú. Sé sin, má tá láimhseáil airgid ann agus má tá daoine ag plé le hairgead, bíonn baol calaoise ann. So níor mhór a bheith san airdeall ar sin. Fadhbanna fostaíochta. Agus tá chuile chineál fadhb i gceist anseo, is é sin, má tá, má imíonn duine eicínt atá lárnach ó thaobh cúrsaí stocaireachta agus ó thaobh cúrsaí airgeadais. D'fhéadfadh sé sin drochbhail a chur ar eagraíocht mara mbeadh plean comharbachta déanta ag an eagraíocht chéanna, nó go deimhin féin dá socródh fostaí nó iarfhostaí cás a thóigeáil in éadan eagraíochta. Arís, d'fhéadfadh sé sin a bheith ina riosca a gcaithfí bainistiú a dhéanamh air mar chuid de chlár riosca. na heagraíochta. Easpa straitéise, arís, bíonn an ceann seo réasúnta coitianta, sé sin mara bhfuil an straitéis nó an plean atá ag eagraíocht sách treallúsach agus sách forbartha d'fhéadfadh sé sin a bheith ina riosca don eagraíocht. Mí-éifeachtúlacht bhoird, arís, luaigh muid an sompla sin cheana, bíonn sé seo arís, ag brath ar an earnáil. Bíonn sé réasúnta coitianta. Spleáchas ar mhaoinitheoir amháin. Beidh eolas agaibh ar fad, b'fhéidir, ar an gceann seo. Tá muid san earnáil teanga. Tuigeann muid ar fad go dtagann an chuid is mó den mhaoiniú ó fhoinsí rialtais, deir muid Foras na Gaeilge, agus má bhíonn ciorrú mór ar an earnáil teanga, bíonn. bíonn muid ar fad thíos leis sin. So, arís, bíonn na rioscaí seo, is fearr iad a aithint, is fearr an chontúirt nó an baol a bhaineanns leo, meastóireacht a dhéanamh air agus ansin thíocht ar bhealach eicínt le bainistiú a dhéanamh air. Cuid acu níos inbhainistithe ná a chéile. Ceann eile coitianta a bhíonns ann san earnáil neamhbhrabúsach, sé sin nach bhfuil na hacmhainní ar fáil don eagraíocht leis an tseirbhís ar mian leis an eagraíocht a sheachadadh agus a chur ar fáil. Agus arís, is ceist bhainistíochta é sin go pointe ach caithfidh an bord stiúrtha leagan amach a bheith acu faoina leithéidí sin lena chinntiú go bhfaighfí an chothromaíocht cheart idir an méid acmhainne atá ar fáil don eagraíocht ar bith agus an inniúlacht atá acu seirbhís a chur ar fáil dá réir. Agus ansin ar ais. Ceist earnálach, má thograíonn an rialtas, má thograíonn rialtas ar bith, éirí as maoiniú ar scéim nó ar earnáil nó ar thogra nó ar thionscadal ar bith, bíonn impleachtaí ansin ag go gníomhaíochtaí ar an talamh agus arís d'fhéadfadh eagraíochtaí neamhbhrabúsacha a bheith thíos leis sin ar fad. So ní dóigh liom. Níl ansin is dóichí ach na ceanna is coitianta. Ní dóigh liom, bheadh iontas orm dá mba ábhar nuachta a bheadh i gceann ar bith acu sin, Goitse, ach san am céanna is iondúil nuair atá clár riosca á chur i dtoll a chéile, is iondúil go mbíonn cuid mhór acu seo ar an gclár riosca agus bíonn ar gach bord ansin is dóichí plé a dhéanamh ina measc féin maidir le cén líon rioscaí a bhfuil siad sásta a chur ar an gclár riosca. Tá eagraíochtaí ann agus is dóichí nuair a thosaíonn tú ag tarraingt an chórais seo agat féin, feiceann tú an chontúirt agus an baol a bhaineanns le rudaí go leor. Eagraíochtaí a bhíonns ag plé le daoine óga, bíonn imní orthu i gcónaí faoi. Bíonn faitíos orthu go mb'fhéidir go dtiocfadh eachtraí chun cinn ina mbeadh fiosruithe ann i gceist ó thaobh na nGardaí. Agus arís ar ais, cén chaoi a ndéantar bainistiú air sin ar fad, is dóichí is é an bealach is fearr le bainistiú a dhéanamh ar riosca mar sin ná a bheith cinnte go bhfuil grinnfhiosrú, próiseas láidir grinnfhiosrúcháin, i bhfeidhm ag an eagraíocht agus go bhfuil polasaithe sa réimse sin ó thaobh cúrsaí cosanta leanaí i bhfeidhm ag an eagraíocht agus dá mhéad cáipéisiú a dhéantar ar na bearta rialaithe ar aon riosca is amhlaidh is fearr an córas bainistithe riosca a bheas ag an mbord nó ag an eagraíocht chun déileáil le ceisteanna mar sin a thaganns anuas. OK? So, tá dealú ansin déanta, tá dealú ansin déanta ar is dóigh córas bainistithe riosca ar chúrsaí maoirseachta inmheánach. Tá. Tá tuilleadh eolais le fáil faoi na cúrsaí seo sa gCaighdeán Idirnáisiúnta a bhaineanns le cúrsaí bainistithe riosca. Tá sé seo le fáil ar líne, ISO 31000, agus sé an leagan is deireanaí ná an leagan a cuireadh amach i 2018. Tá treoir freisin go bainis maidir le bainistiú riosca eisithe ag DPER. Agus arís, baineann sé seo le ranna rialtais seachas le eagraíochtaí neamhbhrabúsach ach arís, siad na prionsabail chéanna atá i gceist agus arís tá an cháipéis seo ar fáil go poiblí. Bainistiú riosca go carthanais, an Rialálaí Carthanas agus teimpléad bainistithe riosca, an Rialálaí Carthanas. Tá pdf agam agus roinnfidh mé an pdf ar chat fi cheann meandair ach just ag an bpointe seo, is dóichí má tá ceist ar bith ann míle fáilte rompu ok so más maith le duine ar bith ceist a chur tríd an gcóras chat nó go beo ach an oiread tá míle fáilte roimh é sin a dhéanamh.
Ó thaobh, gabh mo leithscéal, Seán Ó Conaola, ó thaobh cárta a úsáid, bhfuil fhios agat i grúpa beag, ní bheinn ró chompórdach le cárta a bheith in úsáid mar tá sé deacair súil a choinneáil ar cárta.
Sea Sheáin, tá mé a cheapadh go bhfuil roinnt daoine eile théis cineál a thabhairt le fios go bhfuil bancannaí, go mbíonn an-drogall ar bhancannaí cárta a chur amach anois. Am, go mór mór is dóigh. Breathnaíonn siad ar, breathnaíonn siad ar an sórt, ar an gcuntas agus is dóigh ar an gcineál cuntais agus ar an gcineál eagraíochta agus bíonn siad in aimhreas an bhfuil córas, córais sách forbartha ag eagraíochtaí atá in ann a bheith beag go maith ó thaobh cúrsaí, cúrsaí maoirsithe. Ach san am céanna Tá cárta ceannacháin thar a bheith áisiúil má táthar ag ceannacht ábhar ar líne. Tuigeann muid ar fad é sin. Tá, agus bhí ceist ar ball faoi cén tslí thimpeall atá air, más maith libh, agus is dóigh an t-aon tslí thimpeall a ritheanns liomsa anois ná, leithscéal, íocaíochtaí leictreonacha ach an IBAN a bheith agat don soláthróir nó hé bí cén tseirbhís atá tú a cheannacht nó hé bí cén t-earra atá tú a cheannacht ach arís ar ais ardaíonn sé sin ceist faoi cé aige a bhfuil na sonraí rochtana sonraí rochtana don chuntas bainc leictreonach atá ag an eagraíocht agus cé atá údaraithe le íocaíochtaí a dhéanamh. So is ceisteanna an-phraicticiúil iad seo ach ní mór níor mhór do chuile eagraíocht cinneadh a dhéanamh faoi cá bhfuil, abair, cá bhfuil an chothromaíocht cheart ó thaobh maoirsiú agus ó thaobh rudaí a bheith in ann feidhmiú go héifeachtach ach san am céanna má bhíonn cárta i réim, cé aige a bhfuil an cárta, cén teorainn caiteachais atá leis an gcárta agus ansin cén seiceáil a dhéantar ar an gcaiteachas, sin iad na ceisteanna is bunúsaí a bhaineanns leis. Chun na trioblóide sin a shábháil, nach bhfuil sé i bhfad níos éasca, b'fhearr liomsa an seicleabhar i gcónaí, bhfuil fhios agat, tá smacht iomlán agat ar chaiteachas leis an seicleabhar.
Is fíor sin a Sheáin, ach ach tugaim féin faoi deara go bhfuil seiceanna ag imeacht as agus go deimhin féin bíonn táillí i bhfad níos mó ag baint le seiceanna. Ní dóigh liom go pearsanta gur scríobh mé seic le. Déarfainn gur le ceithre nó cúig bliana. Agus bíonn táillí bainc i bhfad níos mó le próiseáil seiceanna. Ach tuigim do phointe. Tuigim do phointe. Ach arís ar ais le húsáid an tseicleabhair, go hiondúil bíonn beirt shínitheoirí ag teastáil le haghaidh seicleabhair agus tá sé tábhachtach go ndéanfar uasdátú nó athbhreithniú bliantúil air sin lena chinntiú go bhfuil na daoine cearta ag síniú seiceanna.
Agus dá bhféadfainn teacht isteach air sin, a Dhónaill, ní hamháin go bhfuil sé deacair anois seic pearsanta a úsáid in an-chuid áiteanna, gan trácht ar sheic a bhaineann le heagraíocht, agus nuair a deirimid go bhfuil roinnt bainc, ba bhreá liom an cheist a chur, an bhfuil bainc ann a chuireann cárta creidmheasa agus nó an é go bhfuil an ceann atá i gceist againn sásta?
Yeah, caithfidh mé a rá, a Bhríd, níl mé cinnte. Níl mise in ann aon bhanc sonrach a mholadh faoi sin. N'fheadar an bhfuil aon choiste eile a úsáideann banc X agus go gcuireann siad an tseirbhís sin ar fáil dóibh. Braithim go mbeidh sé an-áisiúil.
Seo Daithí de Faoite as Cill Dara le Gaeilge. Tá réiteach againne ar an scéal. An réiteach a bhí againne ná gur osclaíomar cuntas PayPal agus an rud a bhíonns i gceist ansin ná má tá idirbheart le déanamh go leictreonach ar líne, go hiondúil is rogha íoc as an seirbhís sin ar líne nó an earra sin ar líne. So bhí sé an-úsáideach dúinne, abair go raibh caiteachas de 100 euro ar líne go mbeadh idirbheart ag teastáil agus beirt sínitheoir chun an t-airgead a bhogadh isteach sa chuntas PayPal agus ina dhiaidh sin d'éirigh linn an earra a cheannach ar líne, mar shampla. So, réitigh sé sin cuid fadhbanna dúinn maidir le aon íocaíocht ar líne, aon seirbhísí ar líne, bhí sin ina chabhair. An rud eile atáimid i ndiaidh déanamh le déanaí ná go bhfuil rogha nua ag PayPal go bhfuil cárta dochair acu, nó debit card. So, sa chás sin, is cosúil le. Cárta go bhfuil tú in ann dul isteach tap and go, ach tá, ní cárta creidmheasa é, so dá bhrí sin tá smacht agat ar cé mhéad airgid a chuireann tú isteach sa chuntas PayPal. D'fhéadfá uasmhéid de €200 mar shampla a chur sa chuntas agus ina dhiaidh sin ní oibreoidh an cárta. Agus go deimhin le PayPal tá taifead iomlán de gach idirbheart agus tá tú in ann dul siar agus taifead agus plé a dhéanamh air sin. So. Níl mé ag rá gurb é an t-aon réiteach ach is réiteach é atá ag obair dúinne i láthair na huaire.
Sin iontach cabhrach, go raibh míle maith agat. Bhfuil aon cheist eile faoi? Would you think that's a stop and shop? Gabh mo leithscéal, just an rogha ar an banc, tá banc againn anseo agus níl sé sásta airgead a ghlacadh uainn a thuilleadh toisc nach bhfuil cárta againn chun é a chur isteach sa bhanc agus beidh orainn bogadh ón chuntas sin go dtí banc eile atá fós sásta. airgead a thógaint agus bhí orainn cárta réamhíocaíochta, ceann N26 nó Revolut, ceann díobh san, a oscailt agus tá tú ábalta airgead a chur air ach bhí orainn é a chur in ainm duine éigin, ní raibh cead againn é a chur in ainm an chomhlacht nó an eagraíocht agus sin, cothaíonn sin deacracht go pearsanta do daoine freisin. So sílim go bhfuil an fhadhb sin agus an moladh a fuair mise ná gur chóir dúinn Tá's agat comhlacht teoranta a bhunú dá bharr agus bheadh tú ábalta cárta a fháil ach sin tá i bhfad níos mó mar is eol duit rialachas agus gach uile rud le déanamh ansin. Bhuel, d'fhéadfainn a rá le Caroline, tá comhlacht bunaithe againne agus fós níl cead againn agus i ndáiríre an bealach amach atá againn ná cuirimid cash, airgead tirim ar fáil agus ansin like má tá duine de na you know ag dul chuig Tesco, Dealz, aon áit like níl ní dóigh liom go nglacfaidh siad le cártaí éagsúla so i ndáiríre just tagann siad ar ais leis an an sonrasc agus ansin tugaim an cash dóibh chun é sin a ghlanadh nó vice versa tugaim an cash dóibh agus iad ag dul amach an doras ach sin an réiteach. Tá 's agam nach bhfuil sé sásúil nó ceart is dócha ach ar a laghad clúdaíonn sé an córas mar atá.
Tuigim, tuigim. Beidh coicís samhraidh againn really mar sin agus tá sé fíordheacair an déileáil le airgead anois, yeah, yeah. Agus tá cáipéis tagartha ag cur isteach agam sa chat agus séard tá ann ná cúpla cáipéis ar an ábhar seo ar rialú inmheánach agus cúrsaí bainistithe riosca, tá siad curtha le chéile. agus tá a mbunáite mór i nGaeilge bunaithe ar agus feicim go bhfuil Dáithí de Faoite th'éis an nasc gon PayPal a chur isteach sa chat freisin agus tá mé ceaptha go gcuirfear suim ansin. Ach séard tá sa gcáipéis tagartha ná tá seicliostaí maithe ar fáil atá forbraithe ag an Rialálaí Carthanas agus arís baineann siad le go leor leor den obair a dhéanann eagraíocht neamhbhrabúsach Eh agus aríst ar ais, séard a chas mé a rá ná níor mhór dhaoibh a bheith cinnte go bhfuil an méid den leibhéal rialachais a dtarraingíonn sibh agaibh féin i gcomhréir leis na gníomhaíochtaí atá ar bun agaibh. Sé sin, is féidir em eh is féidir córas rialachais Rolls Royce a bheith ann agus tú a bheith tiomáint lawnmower eh agus níor mhór a bheith níor mhór a bheith em a chinntiú go bhfuil an leibhéal ceart agaibh agus chuile eagraíocht as dóibh féin atá in ann an cinneadh sin a dhéanamh dóibh féin. OK? So, bhfuil aon cheist eile ag an tráth seo?
So, cé atá freagrach as an gcárta bainc na heagraíochta go hiondúil, like?
Bhuel, caithfidh an eagraíocht féin é sin a leagan amach, a Mhajella, agus caithfidh sé a bheith an-soiléir cé aige a bhfuil an cárta, cén teorainn caiteachais atá leis, agus ansin cé a dhéanann scrúdú ar an gcaiteachas a bhaineanns leis an gcárta. Mar, cuir i gcás, má tá an cárta ag Majella, más í Majella atá ag déanamh na seiceála ag deireadh na míosa, Bhuel, tá, níl an leithscaradh dualgais ansin, ceart go leor? So, b'fhearr do Sheán nó do Mháire a bheith ag déanamh seiceáil ar chaiteachas Majella sa gcás sin, ok? Ok. Agus ansin má imíonn Majella, em, a bheith cinnte go ndéantar a cárta a chur ar ceal mar tarlaíonn sé, tarlaíonn sé go minic. Bhuel, caithfidh mé a rá, an cleachtadh atá agamsa in eagraíochtaí móra amantaí ní thugtar é sin faoi deara agus go mb'fhéidir go mbíonn mí nó dhó ann faoin am go dtagtar suas leis an té atá imí ón bhfostaíocht. Ach in eagraíochtaí beaga beidh a fhios ag duine ar bith go bhfuil go bhfuil an té imí agus a bheith cinnte go bhfuil an cárta atá eisí in ainm an té sin curtha ar ceal. Ok, perfect. Ok?

Ó thaobh ó thaobh bhí muid ag caint anseo ar rialú inmheánach, ar chúrsaí airgeadais, bhí muid ag caint ar bhainistiú riosca agus an creatlach dearbhaithe atá ar fáil ag bord stiúrtha ar bith ó thaobh rialú inmheánach agus maoirsiú ar acmhainní. So cén chaoi a mbíonn a fhios ag bord stiúrtha nó ag coiste stiúrtha go bhfuil torthaí dhá mbaint amach. Tá tábhacht an-mhór, tuigeann muid ar fad, le feidhmíocht airgeadais, sé sin toradh maith airgeadais ag deireadh na bliana nach bhfuil caillteanas nó easnamh ann ach brabach nó fuílleach nó fiú go mbrisfí cothrom. Tuigeann muid é sin ach tá slata tomhais eile ann agus is ceart a bheith san airdeall orthu agus is ceart do bhord ar bith atá ag breathnú ar scéim nó ar thionscadal nó ar ghníomhaíocht ar leith agus ar mhaith leo fios a bheith acu an bhfuil ag éirí leis sin aird a bheith acu ar cé chaoi a léireofaí luach na hinfheistíochta sin. OK. So, is féidir breathnú ar thorthaí ginearálta nó is féidir breathnú ar thorthaí scéime nó ar thorthaí caiteachais ar leith. OK. So, má tá tú ag plé le roinnt scéimeanna ag an am céanna, seachas a bheith ag déanamh athbhreathnú ar chuile scéim in éineacht, go mbreathnófaí ar scéim amháin seachas a chéile agus ansin go dtabharfadh sé sin dhearbhú don bhord go bhfuil an obair sa réimse sin déanta go maith agus ansin d'fhéadfaí iniúchadh a dhéanamh ar ghnéithe nó scrúdú a dhéanamh ar imeachtaí eile de chuid na heagraíochta mar chuid den chéad timthriall tis eile. Cloistear go minic, go mór mór san earnáil phoiblí, faoi iniúchtaí VFM nó value for money audits agus bíonn arís ag brath ar an earnáil agus ag brath ar an eagraíocht scaití bíonn scáth roimhe seo ach sé an sprioc a bhíonns le iniúchtaí VFM ná go mbreathnófaí ar chostas agus ar thairbhe an tsoláthair hé bith cén gníomhaíocht atá i gceist so bíonn costas agus tairbhe i gceist so ní díreach ní díreach cleachtas leabharchoimeáid Seo nó cleachtas maol cuntasaíochta, figiúirí amháin, ach bítear ag iarraidh bheith ag breathnú ar bhealach atá níos cothroime agus ar bhealach atá níos tuisceanaí ar cén fáth a bhfuil caiteachas áirid á dhéanamh agus an bhfuil toradh air. So, is é an tuiscint choitianta i measc lucht cuntasaíochta maidir le luach ar airgead ná go bhfuil an leas is fearr dhá bhaint as acmhainní chun cuspóir aitheanta a chur i gcrích. agus bítear ag caint ar na trí 'E' tíobhas nó barainneacht, éifeachtúlacht agus ansin críochnúlacht. So, an bhfuil costas íseal reáchtála i gceist le fé bí cén clár nó fé bí cén gníomh nó fé bí cén scéim? Ó thaobh éifeachtúlacht, cén toradh a bhíonn ar an infheistíocht, is é sin, I mean, má tá tú, má tá scéim agat le bheith, ag múineadh nó ag teagasc scileanna curachadóireachta nó kayakadóireachta do dhaoine óga? Bhuel, má tá an oiread seo daoine théis torthaí nó théis scrúduithe a dhéanamh leis an ICU a bhaint amach, is léiriú é sin ar éifeachtúlacht, léiriú amháin ar éifeachtúlacht é. Críochnúlacht, an bhfuil an toradh seachadta ag tíocht le cuspóirí na heagraíochta? So arís, más eagraíocht óige thú, seans go bhfuil. OK? Níl ansin ach sompla. So bíonn an tíobhas, bíonn an éifeachtúlacht agus bíonn an chríochnúlacht nó na trí E's, economy, efficiency agus effectiveness. Agus déantar é seo trí na cuspóirí ginearálta a mheas i dtosach, breathnaítear ar na hacmhainní a gcuirtear ar fáil chun an obair a dhéanamh, bítear ag brath ansin ar na inputs nó na hionchuir agus is dóigh is éard atá i gceist ansin ó thaobh an stáit den chuid is mó ná fé bí cén deontas nó fé bí cén tacaíocht chaipitil atá curtha ar fáil, an próiseas faoina n-úsáidtear na hionchuir nó na trí E, so déanfar tíobhas agus éifeachtúlacht agus críochnúlacht a mheas i dtéarmaí na n-aschur. agus na dtorthaí trí chéile. So, nuair a chloiseann sibh, nó má chloiseann sibh faoi iniúchadh VFM, ní call aon imní a bheith oraibh, tá sé, is, is próiseas é a scrúdaíonn ní amháin an costas a bhaineanns le imeacht ar bith ach breathnaíonn sé freisin ar thairbhe, ar thairbhe scéimeanna agus, agus tionscadail agus tograí agus a leithéid de chomh maith. Sea, so ehm rud eile a bhí ehm a bhí le clúdach inniu againn ná eh cúrsaí saineolais eh sheachtraigh ehm agus go minic céard iad na na réimsí ina gcuireann eagraíochtaí neamhbhrabúsacha fios ar shaineolas seachtrach eh bhuel ar ndú ehm iniúchóireacht Ceird agus gairm ar leith é gairm an iniúchóra agus tá sé bunriachtanach agus is féidir luach a bhaint as an obair a dhéananns an t-iniúchóir ach a bheith cinnte go bhfuil na téarmaí tagartha don iniúchóir pléite go mion ag an mbord nó ag an bhfochoiste boird a fhostaíonns an t-iniúchóir agus go lorgaíonn sibh an praghas is is mó luach don eagraíocht agus níor ghá i gcónaí gurb in é an praghas is ísle ach ag brath ar cibé cén acmhainn atá ag an iniúchóir saineolas agus aiseolas cothaitheach a chur ar fáil a chuideodh leis an eagraíocht ó thaobh a gcuid oibre agus a chuid pleanála airgeadais de. Tá sé tábhachtach má tá fochoiste iniúchóireachta ag eagraíocht, go mbeadh duine eicínt ar a laghad, go hiondúil bíonn stiúrthóir, bíonn stiúrthóir nó dhó ar an bhfochoiste agus ansin go hiondúil bíonn duine eicínt seachtrach a bhfuil scil acu san ábhar ar an bhfochoiste iniúchóireachta. Agus tá sé tábhachtach go mbeadh cleachtadh ag na daoine sin ar chúrsaí ioncaim agus caiteachais agus ansin a bheith in ann meastóireacht ghinearálta a dhéanamh ar ar an gcaidreamh atá idir an t-iniúchóir agus an cliant, sa gcaoi is go mbeidh an Fochoiste Iniúchóireachta in ann a mholadh don bhord leanacht leanacht den socrú iniúchóireachta leis an iniúchóir atá roghnaithe acu. Bíonn cúrsaí dlí agus saineolas dlí ag teastáil in amantaí. Tá sé ráite cúpla geábhan i gcaitheamh na seisiún seo faoin struchtúr corparáideach is feiliúnaí. Tá comhartha tá ceisteanna móra ag. Go leor eagraíochtaí neamhbhrabúsacha cén struchtúr corparáideach is feiliúnaí dóibhsean. So go minic cuidíonn saineolas dlí leis sin ach bíonn tagann saineolas dlí i gceist nuair a bhíonn léasanna dhá síniú, nuair a bhíonn mórchonarthaí agus a leithéid de sin i gceist chomh maith. Acmhainní daonna Is minic a chaitheas eagraíocht neamhbhrabúsach fios a chur ar shaineolas nó ar shaineolaí nó speisialtóir acmhainní daonna má tá mí-iompar fostaithe i gceist agus nuair a chaithfear imscrúdú a dhéanamh. Agus imscrúdú foirmiúil tá siad, ó thaobh acmhainní daonna dhe, tá siad in ann a bheith casta. Ní minic a bhíonn san inniúlacht inmheánach i measc baill den fhobhoird a leithéid a dhéanamh agus fós féin má bhíonn, Moltar go minic duine eicínt seachtrach a thabhairt isteach le go mbeadh an córas chomh neamhspleách, an córas imscrúdaithe nó investigation atá i gceist le imscrúdú sa gcás seo, le go mbeadh an córas sin chomh neamhspleách agus chomh hoibiachtúil agus is féidir. Mar, arís, taobh istigh de ghnóthaí acmhainní daonna trí chéile, Níl an scil sin an-fhairsing a bheith in ann imscrúdú ceart a reachtáil ó thús lár go deireadh. Bíonn roinnt céimeanna i gceist leis agus b'fhéidir go labhródh muid air sin b'fhéidir ag an seisiún atá ag tíocht. Ní rud é sin a mholfainn go aon eagraíocht neamhbhrabúsach tabhairt faoi dhóibh féin mara bhfuil siad an-chinnte faoi céard tá siad a dhéanamh. OK, now ní minic a tharlaíonn sé, b'fhéidir, ach san am céanna, léann muid ar fad faoi chásanna sa WRC, faoi imscrúduithe nár reachtáladh i gceart agus nár thug ceart nó cothrom na féinne do na daoine a bhí i gceist. Bainistiú réadmhaoine, arís, má. Má tá foirgneamh i seilbh na heagraíochta, is minic, scaití, tarlaíonn sé go ndéantar, nach ndéantar infheistíocht rialta i gcothabháil agus i mbainistiú na bildeála agus tagann tráth agus bíonn pointe géarchéime ann nó tugann an díon uaidh nó bíonn an braon anuas nó rud eicínt mar sin agus caithfear gníomh práinneach a dhéanamh. Is minic, má tá bildeáil i seilbh eagraíochta neamhbhrabúsaí, is fiú go mór dhóib fios a chur ó thráth go chéile ar innealtóir nó ar dhuine eicínt a bhfuil cáilíocht ghairmiúil acu i mbainistiú réadmhaoine, le go bhféadfaí comhairle a chur ar an eagraíocht maidir leis an mbail atá ar an bhfoirgneamh nó aon oibreacha a bheadh ag teastáil a chuideodh le cothabháil an fhoirgnimh sa gcaoi is nach mbeadh Má thagann tú roimh fhadhb, is minic go mbíonn costas níos lú leis ná nuair a ligtear leis agus ansin nuair a bhíonn jab mór le déanamh. So, sin iad na, is dóichí, na mórócáidí ina gcuirtear fios ar shaineolas seachtrach. Agus, is dóichí, baineann buntáiste agus míbhuntáiste le bheith ag cur fios ar shaineolas seachtrach. Ceart go leor, aithnítear, an té a thiocfas isteach, an té a thiocfas thar theorainn isteach, bíonn siad oibiachtúil, bíonn siad neamhspleách, bíonn saineolas nó sainscileanna nó speisialtóireacht ar leith acu. Agus arís, tá siad in ann dearbhú tríú páirtí cineál a thabhairt don eagraíocht, bhuel, sea, tá a leithéid de seo ag teastáil nó chóir é a dhéanamh ar an gcaoi seo nó agus sibh ag iarraidh cinneadh a dhéanamh faoi seo ná siúd nó bhuel, seo iad na rudaí atá le tabhairt san áireamh. Now, ar an taobh eile, Go minic nuair a chuirtear fios, ag brath ar an ábhar, ag brath ar an gcineál duine nó ag brath ar an gcineál réimse a bhfuil tú ag déileáil leis, comhairleoirí seachtracha, is minic a chaithfear cineál oideachas a chur orthu agus bíonn sé seo, caithfear am, am a chur go leataobh leis sin a dhéanamh agus déantar, ní thuigtear é sin nuair a dhéantar coimisiúnú orthu. ach ní féidir le comhairleoirí seachtracha feidhmiú mara bhfuil siad eolach ar na cúinsí agus mara bhfuil dóthain eolais acu leis an jab a dhéanamh, ach go minic ní thuigeann eagraíochtaí neamhbhrabúsacha an leibhéal ionchuir a bhíonns ag teastáil ag, go mór mór ag tús an phróisis. Go minic na seirbhísí, na comhlachtaí móra proifisiúnta bíonn amhras ar go mór mór eagraíochtaí neamhbhrabúsacha an bhfuil tuiscint cheart acu ar na cúinsí reachtála, na cúinsí earnálacha, na cúinsí áitiúla a bhaineas lena n-eagraíocht féin. Agus arís, baineann cuid acu sin leis an bpróiseas oideachais ach arís ag brath ar cén comhlacht seirbhísí comhairleoireachta atá i gceist, bíonn cuid acu bíonn cuid acu agus is cinnte go bhfuil an-chleachtadh acu ar réimse mór gníomhaíochtaí ach b'fhéidir nach mbídís chomh cleachtach ar earnálachaí eile. Ar ndóigh, bíonn costas ag baint leis seo agus an bhfuil an Gabh mo leithscéal. Tá mé tachtaithe le cúpla lá anuas agus níl aon uisce, ó tharla go bhfuil mé ag déanamh na cainte ar fad, tá sé sin ag dul i m'aghaidh. Ach bíonn costas ag baint leis sin agus go minic fiafraíonn eagraíochtaí arbh fhiú an tairbhe an trioblóid. Bíonn amantaí eile ann agus is cinnte bíonn baineann luach leis an gcaiteachas ar chomhairleoirí seachtrach. Agus ansin bíonn boird ansin amantaí fostaíonn siad comhairleoirí nó saineolas seachtrach. agus bíonn sórt iontais orthu ansin nuair a thaganns an chomhairle ó na comhairleoirí ach gur acu féin atá an cinneadh agus gníomhú ar phébí cén chomhairle atá ag téacht uaidh na comhairleoirí, go mór mór nuair a chuirtear fios ar chomhairle agus ansin nuair nach mbíonn fáilte roimh an gcomhairle nó nuair a léirítear amhras faoin gcomhairle chéanna. So, is. Tarlaíonn na rudaí seo ar fad go minic ach. Sibhse atá ag plé leis an ábhar seo, sibhse atá ag fostú saineolaithe seachtracha, níor mhiste a bheith san eolas faoi go bhfuil buntáistí agus míbhuntáistí ann agus sibh ag déanamh an chinnidh daoine a thabhairt isteach, go bhfuil sibh cineál, go dtuigeann sibh na buannaí agus go dtuigeann sibh na freagrachtaí ansin a bhaineanns leis sin. OK? So. Tá mé a cheapadh go bhfuil na hábhar is mó a bhí le clúdach inniu agam, go bhfuil siad clúdaithe. Tá's agam go bhfuil an t-uafás, go bhfuil dlús an-mhór ag baint le cuid den ábhar seo, tuigim é sin, agus tá súil agam mar sin féin go bhfuil forléargas de chineál eicínt agaibh ar chúrsaí maoirsithe, cúrsaí rialaithe inmheánaigh, cúrsaí bainistithe riosca Eh, agus a leithéide. Is é an rún atá agam an tseachtain seo chugainn, eh, faoina bheith slán, eh, ná a bheith ag breathnú cineál forléargas rialachais a thabhairt ar chúrsaí fostaíochta mar go minic, em, bíonn deacrachtaí an-phraiticiúil, ag eagraíochtaí, em, eh, beaga, em, neamhbhrabúsacha maidir le ceisteannaí fostaíochta, eh, mar gheall go mbíonn, bíonn siad taobh le bord agus bíonn b'fhéidir fostaí nó beirt ann agus bíonn sé deacair déileáil le ceisteanna a thaganns anuas agus bíonn na ceisteanna seo casta. So breathnóidh muid ar chúrsaí fostaíochta san earnáil neamhbhrabúsach, breathnóidh muid ar ar chonarthaí, ar chúiteamh, ar choinníollachaí, ar chúrsaí. cúrsaí forbartha agus bainistithe feidhmíochta. Is dócha ar na ceisteanna móra a bhíonns ann maidir le cúrsaí earcaíochta agus scoir, céard céard ba cheart tarlú agus céard a tharlaíonns mara mara mbíonn mara ndéantar an dea-ghníomh agus ansin an tábhacht a bhaineanns le cúrsaí polasaithe agus thar rud ar bith eile cúrsaí próisis i gcúrsaí acmhainní daonna. So. Arís, beidh muid le chéile faoina bheith slán ag caint ar na hábhair sin Déardaoin seo chugainn ag a haon a chlog. Ach má tá ceist ag aon duine faoi ábhar an lae inniu, tá míle fáilte roimh ceisteanna. Agus arís ar ais ar an chat nó labhraigí amach, ní miste liom.
An bhféadfá focal nó dhó a rá faoi sócmhainní, assets, an ea?
Sócmhainní, sea. Bhuel, má tá bith, bhuel, okay, tá, tá, tá, tá cúpla rud i gceist anseo. Ag an leibhéal is simplí, sin trealamh nó rud ar bith atá i seilbh, i seilbh na heagraíochta. So, cuir i gcás má cheannaíonn sibh, má tá sibh ag goil do na podchraoltaí nó rud ar bith mar sin, mar shompla, agus má cheannaíonn sibh micreafón agus má cheannaíonn sibh taifeadáin agus a leithéide, bhuel is sócmhainní iad sin de chuid na heagraíochta. So, ba cheart go ndéanfaí, ba cheart go ndéanfaí clár sócmhainní, sé sin, is linn tá ocht gcinn go mhicreafóin againn agus tá ocht gcinn go thaifeadáin againn i mbliain a haon. Now, tuigeann muid ar fad briseann rudaí amantaí siúlann rudaí ach ní bhíonn 'fhios a'd a' bhfuil rudaí briste nó a' bhfuil rudaí siúlta mara mbeidh clár ann agus mara ndéanann sibh iniúchadh ar an ábhar mara ndéanann sibh stoc-seiceáil gach bliain ar cé na sócmhainní atá agaibh is dóichí má tá bildeáil nó sócmhainn chomh mór leis sin ag eagraíocht, is mór is fiú don eagraíocht a bheith thar a bheith réamhghníomhach ó thaobh an tsócmhainn sin a chosaint, agus sé sin ag an leibhéal is bunúsaí ag cinntiú go bhfuil an tsócmhainn sin, go bhfuil an teidlíocht, go bhfuil sé in ainm na cuideachta nó in ainm na heagraíochta go háirithe go bhfuil na gníomhais nó na deeds i gceart agus ag an dlíodóir sa bhfoirm agus go bhfuil siad sin ar fad, go bhfuil an páipéarachas sin ar fad ceart agus go ndéanfar na socruithe cuí maidir le cothabháil a dhéanamh ar an sócmhainn nó go dtiocfaidh laghdú ar luach na sócmhainne. So, an rud seo a raibh mé a rá faoi faoi bhainistíocht réadmhaoine. agus tabharfaidh mé sompla agus is ar mhaithe le sompla atá sé, níl mé ag rá tada faoi faoin eagraíocht atá i gceist ach cuir i gcás an Eaglais, na deoisí éagsúla, an Eaglais Chaitliceach, na deoisí éagsúla bíonn tithe sagairt acu so tá maoin shuntasach ag chuile dheoise in Éirinn. chuile pharóiste in Éirinn agus tá clár réadmhaoine acu ach tá comhartha mór ceiste maidir le cén bhail atá ar chuid mhaith de na tithe sagairt nó na bildeálacha deoise atá ar fud ar fud na hÉireann. Sé sin, an ndéantar cothabháil mar is ceart orthu nó ab éard a tharlaíonns nuair a athraítear an sagart sin an tráth is iondúla a ndéantar aon athnuachan, más ea agus feiceann tú go minic an chéad bhliain a mbíonn sagart i dteach, déantar athnuachan, déantar caiteachas mór, triailtear an rud a thabhairt chun cinn ach arís ar ais ag brath ar an sagart, b'fhéidir nach, nach mbeadh aon spéis nó b'fhéidir nach dtabharfadh an duine sin tada faoi deara. Ach is fearr a bheith réamhghníomhach agus a bheith eagraithe agus a rá bhuel breathnaigh. Seo sócmhainn de chuid na heagraíochta agus a bheith ag déanamh cothabháil rialta air agus chuige sin is ceart, b'fhéidir, iniúchadh rialta a dhéanamh ar an tsócmhainn agus ansin airgead a chaitheamh, airgead cineál beag a chaitheamh go rialta air seachas ansin, b'fhéidir, cineál a bheith i ngéarchéim chuile chúig nó sé bliana nuair atá jab mór le déanamh agus ansin d'fhéadfaí é sin a bheith seachanta dá mbeadh ruidín beag airgid caite sa gcúpla bliain roimhe sin. Sin é atá i gceist agam faoi a bheith réamhghníomhach agus sin é atá i gceist agam ó thaobh a bheith airdeallach ar an maoin atá agat a chosaint agus ar an tsócmhainn atá agat a chosaint. Ach ar an gcuid is bhunúsaí, ba cheart go mbeadh clár déanta agus ansin ba cheart don eagraíocht a bheith cinnte gur leofa an tsócmhainn agus nach bhfuil an tsócmhainn dhá úsáid ach ar mhaithe le cuspóir na heagraíochta, arís, rud an-tábhachtach.
Go raibh maith agat. Tá ar fad. Bhfuil aon cheist eile, a chairde?